Akazi amakonda kuyesa amuna awo chifukwa chiyani? Ichichi chili very crucial chifukwa ndi chimene chimapangitsa nthawi zambiri azimayi kuti azioneka kuti ali complicated. Azibambo akamaona azimayi azawaona ngati anthu amene ali ovuta kwambiri chifukwa nthawi zambiri azimayi amapanga zinthu zina komano akutanthauza zinthu zina. ndiye lero tifuna tikambirane mayesero kapena kuti mayeso amene azimayiwa amapanga kwa azimuna awo alipo mayeso okwanira 14 ande apapa sipakusiya mzimayi wina aliyense almost mzimayi wina aliyense amapanga mayeso ngati amene wawo ndiye tikamvesesa mayeso amene wawo kwa azibambofe zikhala zophwekerapo kwa ife komanso tiyiona life ija kuti ndiyophwekerapo kuti azimayiwa sali very much complicated Nthawi zina azimayiwa zimenezi amangozipanga osati chifukwa choti afuna yayi komanso osati chifukwa choti ali ndi intention yoyipa pa ifeyo kuti mwina angofuna atisowetse mtendere yayi komano nthawi zina iwo amangopanga timati kufuna kupanga gather emotional information eti kuchokera kwa ifeyo azimuna awo kapena kuti aba- azibambofe kuti ziwathandizire kuti iwo azitha kufila safe komanso a- ena amaona ngati kuti thats the way imene angakhalire understood ndi azimuna awo komanso thats the best way imene angakhale valued so sikuti iwo amangokhala angodzuka kuti lerolo ndimuyabwe munthu iji- uja yayi komano izi zimatha kungochitika chifukwa choti its an instinctive behavior yomwe inapangidwa build mwa iwowo azimayiwo and izizi chifukwa chonena kuti mwina chifukwa cha past experience yawo olo mwina akuopa kulumitsidwa chakuda kaya kuvulazidwa mnjira ina yake olo nthawi zina mwina afuna assurance chabe azimayi ndi anthu amene amafuna assurance kwambiri kuchokera kwa azimuna awo mosataya nthawi chinthu choyambirira ndi chimene timatchula kuti reliability test mzimayi atha kufunsa for a favor and iyeyo chimene akufuna akufuna angoonapo zinthu zina pamenepo kuti kodi andipasa kapena apanga show up on time so amafuna kufuna kupanga check timati dependability kapena kuti follow through kuti ndimudalire kuti mwamunayo angandipangire zimenezo ndiye amakubweresera kaye- ka- kamayeso ngati kamene kaka ndiye ndikupaseni chitsanzo chake mzimayi atha kupempha kuti ah, ndimafuna amuna anga mundipangire fix charger cha foni yanga iyi chaonongeka mawa ndiye mzibambo mawa lija likafika mzimayi chimene amapanga samayankhulanso za charger chija amangokhala and amapanga zimenezi kufuna kumuyesa mwamuna kuti amuone kuti kodi iyeyo akumbukira popanda kukumbutsidwa so amapanga zimenezi eti kuti aone ngati mwamunayo akusunga mawu kapena kungofuna kupanga follow through amenewa ndi mayeso oyambirira amene azimayi amakonda kuwapanga azimuna awo reliability test ndikutengereni ku mayeso achiwiri amene azimayi amakonda kuwayesa azimuna awo ndi amene timatchula kuti boundary test Ndiye nthawi zina amatha kutchula chinthu chimene chimamupangisa iyeyo muna wake mkaziyo kuti asakhale nacho uncomfortable. Ndiye nthawi zambiri mzimayi amatha kutchula chinthu chimene muna wakeyo iyeyo chimamupangisa uncomfortable. So cholinga chake amangofuna angoona reaction ya mwamuna and izizi zima iyeyo amakhala afuna apange check. ngati mwamunayo amalemekeza ma limits komanso ngati ama amakhala mbali yake amamuganizira eti pa chizungu timati empathy so mwachitsanzo iye atha kunena kuti i don't like when you talk to me like that kumuuza mwamuna eh? sindimakonda iweyo ukamandiyankhula motere ndiye akayankhula choncho amadikira kuti amuone kuti mwamunayo apanga react motani so amakhala akupanga check kumuona kuti mwamunayo kodi apanga respect ma feelings a iyeyo mkazi kapena mmalo mongopanga respect ma feelings wo mwamunayo angokhala defensive kungozibhakira kumbali yake awanso ndi mayeso amene azikazi amakonda kuwayesa azimuna awo boundary test mayeso a number 3 ndi amene timatchula kuti jealousy kapena kuti attention test mayeso amenewa amakhala onena kuti um, mkazi uja atha kupanga flirt ndi wina wake kumuona iweyo mwina akuyenda ndi mwamuna wina wake olo mmene akuchezera ndi mwamuna wina wake olo mu even kutchula zokhuzana ndi ex wake atha kupangira zimenezi dala cholinga afuna amuone mwamuna ngati pali security komanso mwina pali honesty kapena mmene mwamunayo angathe kupangira handle ma emotional threats ngati pakuona kuti pali chiopsezo kuti mkazi wake atha kulandidwa iyeyo atha azipanga handle bwanji ndi azikazi nthawi zambiri amazipanga amafuna kuwayesa azimuna awo so she casually mentions that a male colleague complimented her amatha kuyerekeza kunena kuti eh kuntchito lero kaya kumene kusika lero eh amuna amene napeza akuti akuti watchena andiyamikira ndiye chimene afuna apange cheke kuti kodi iweyo pamenepopo ukhala controlling kapena ukhala possessive Amenewo amatha kukhalanso mayesero azim- amene azimayi amakonda kuwayika amuna awo pa mayeso ngati amenewo. Mayeso a namba 4 ndi amene timatchula kuti support test. Ndiye chimene amapanga mzimayi nthawi zam- zambiri amatha kupanga share a problem eti vuto limene iye akukumana nalo cholinga aone ngati mwamuna alimvetsere vutolo kapena angolipanga minimize kuti apaja iwe so amapanga dala iyeyo cholinga chake afuna acheke timati emotional support kapena ngati mwamuna wake amapanga active listening ngati amamumvetsera so ndi zimene a- azikazi ambiri mwina amatha kudana kuti akuyankhula mwamuna ali pa foni amakhala aku, akufunamo zinthu ngati zimenezi so mwachitsanzo eti she may talk about having a rough day at work eh, lero siku la lero landibowa bwanji eh, siku la lero sindinasangalale so chimene afuna apange cheki mmenemomo afuna aone ngati mwamuna amamumvera eti momupatsa chidwi chonse kapena aone empathy kapena mwina angochipanga brush it off eti kuti ah, just forget about it ife azibambonso ambiri timakonda zimenezo so u- udabwa mkazi wakwiya iwenso ndikumati ah, sono zikuchokera kuti osadziwa kuti iye ana- ana- anakubweretsera timayeso tinatake kuti aone mayeso ena namba 5 ndi amene timatchula kuti values test chimene chimachitika m'mayesero mmenemo a- atha kubweretserani issue yokhuzana mwina ndi ndalama kaya mwina yokhuzana ndi family eti kaya family yakwawo kaya zokhuzana ndi chipembedzo kaya zokhuzana ndi ma life goals ake ndiye nthawi zambiri chimene amapangira iyeyo zimenezi amafuna angoona alignment in priorities and long term vision eti kuti aone kuti kodi amuna angawa ma- zang- zangaso zili mmapulani mwawo kapena ineyo amandiwerengera mmapulani awo akutsogolo so mwachitsanzo atha kunena kuti i would never want to raise my kids with phones too early kuti a ineyo sindimafuna ana ndizapase foni mwachangu chimene iyeyo akupanga mu check imeneyi ndi wofuna kuona kunena kuti if his family and life values align with her ngati mwamunawe ngati bambowe ndikunena ine zimenezo sindimazifuna umpeza wakhumudwa so amakhala ndi mayesero amene anayika kuti aone kuti kodi zimene iyeyo amaganizanso ndi zimene mwamunanso amaziyika m'mapulani ake mayeso a namba 6 ndi amene timatchula kuti kindness test amenewa ndi mayeso amene amatha kufuna kuti aone eti kunena kuti mwamuna uh, amapanga treat bwanji anthu ena kaya ndi ma service staff kaya tiyerekeze even zinyama zenizenizi kuti mwamuna iweyo umazitreata bwanji zinyama kaya ndi galu kaya ndi mphaka so chimene imachitika iye amafuna aone afuna aone umunthu wako karekta yako komanso aone chisoni chako kuti umapanga apply bwanji chisoni pa chinthu chimene iwe sukupezamo kena kalikonse so mwachitsanzo amatha kumakuonerera iyeyo mmene iwe ukumutreatira waiter or wakumana ndi opempha pa msewu mmene ukumpangira treat mkazi amatha kumangopanga observe zonsezo and through zimenezo ndimene amadziwa kuti mwamuna wangayo eh, ndi wachisoni ndi wachikondi so amakhala akucheka eti kunena kuti kodi umalemekezanso anthu ena regardless of your status kuti iwe ngakhale ndi status ya choncho komano iwe umalemekeza anthu ena amene wanso ndi mayesero amene azimayi amakonda kuwayika azimuna awo on mayesero ena anamba 7 ndi amene timatchula kuti stress test ndi nthawi zina amatha kumangoona chikhalidwe chako kuti kodi iweyo ukakhala kuti watopa or uli frustrated umapanga react motani so iye amangofuna aone eti chinthu timati temperament eh, tinye- iweyo temper yako imakhala yotani komanso conflict management yako umayiyendesa motani so mwachitsanzo atha kupanga observe eh, mmene iweyo umapangira behave tiyerekeze ukamayendesa galimoto pa uh, traffic jam eh, fa uh, ndi nthawi zimene azibamboso amamenya ma steering wheel kukwiya kaya kutani nde mzimayi amatha kungokhala n'kumapanga observe kuti kodi amuna angawa um, china chake chitati chalakwika atha kuchipanga handle motani amene wanso ndi mayesero amene azimayi amakonda kuwayesera amuna awo iyeyo afuna acheke kunena kuti kodi mwamuna wanga atha kukhala calm zinthu zitakhala kuti zasokonekera kapena amaluza control easily amenewa ndi mayeseronso azimayi amakonda kuwayesa azimuna awo Mayesero ena ndi amene timatchula kuti Ambition and Future Plans Test. Amenewa amakhala mayesero amene mkazi atha kukufunsa zokhudzana ndi uh, masomphenya anu eti ma goals anu kapena ma career plans eti ma plans ena aliwonse. So chimene amafuna iyeyo amafuna aonemo ngati pali motivation yochokera kwa iweyo kapena uli ndi udindo wina uliwonse umene iweyo uli nawo kapena uli ndi ma plan pa zinthu zina zake za mtsogolo. So mwachitsanzo atha kukufunsa kunena kuti where do you see yourself in the next 5 years mkazi ukufunsa kuti kodi iweyo after zaka 5 or muzaka 5 zikubwera ufuna utaza- utapanga chani or uta- ut- utakhala chani so iyeyo amafuna angocheka kuti kodi amuna anga ali ndi direction amuna anga ali ndi ma goals amuna anga ali ndi ma vision amene wanso mayesero amene azimayi amakonda kuwaye- kuwakonda kuwapanga amuna awo komanso mayesero ena anamba 9 ndi loyalty test azimayi amafuna ayese loyalty mu mwamuna wawo so atha kukufunsa zinthu zina it, it asks about other friendships or private choices it azinzako za azinzako or ma choices ako ena a private so iyeyo amafuna angocheka mwa iweyo fidelity komanso transparency kuti kodi umuuza zonse kapena umubisira zina zake so mwachitsanzo atha kufunsa kunena kuti do you still talk to your ex kodi amuna anga mmayankhulanabe ndi a ex anu so iyeyo sikuti akufuna chani ayi komano akungofuna aone iweyo kukhulupirika kwako komanso transparency yako amene wanso ndi mayesero amene azimayi amakonda kuwapanga pa azimuna awo ndikutengereni ku mayesero a number 10 amenewa ndi mayesero amene timatchula kuti vulnerability test amenewa amakhala mayesero amene um, afuna aone eti ngati if he opens up about fears or failures ngati inuyo abambo mupange open up pa zimene inuyo zimakuchititsani mantha kapena zimene inuyo mmalephera so cholinga cha mzimayi pamene amafuna angoona emotional availability and authenticity uoriginal wanu eti komanso u emotional availability wanu kuti ndi otani mwachitsanzo she shares something personal like a childhood struggle and waits to see if he opens up too atha kukuuzani zina zake "Eh, ine ndili mwanatu eh, ndinkatuluka mamina cholinga chake afuna akuoneni ngati nanunso mupange open up ndikupanganso share zinthu ngati zomwezo so ah, cholinga chake iyeyo amapanga zimene amakhala akufuna apange check eti ngati inuyo muli emotionally available komanso ngati muli mungathe kumpanga trust back ndikunenanso nanu ma vulnerabilities anu mayeso ena a number 11 ndi amene timatchula kuti humor and chemistry test nthawi zambiri mzimayi atha mwina ku- kukutizani mwadala kapena kuyuza tima words tina take sarcasm cholinga chake aone rapport yochokera kwa mwamuna so akapanga zimenezi iyeyo afuna apange check timati playfulness and compatibility kuti kodi amuna anganso nawo amatha kuseka eti atha kukhala compatible ndi ineyo za, za chibwana zimene ifeyo timatha kupanga mwachitsanzo atha kukufunsani eti kunena kuti you really can't cook to save your life and kuti kodi amuna anga ine ndakhala ndachoka ineyo mungakwanise kuphika nokha kuti musave life yanu akuone ngati ungakwiye nazo so iye amafuna angoona kuti kodi mutha kuseka ndi zimenezo kapena mutha kukhumudwa nazo poti pali azibambo ena amene amazitenga serious zinthu zina zilizonse nde ndikuloweseni ku test ya namba 12 ndimene timaitchula kuti generosity test Im- amenewa ndi mayesero amene mzimayi atha kupanga timati she gauges willingness to share time money and attention nthawi zina amafuna kuti amuone mwamuna kuti kodi iyeyo atha kundipasa iyeyo nthawi yake kapena atha kundipasa ineyo ndalama zake kapena attention yake ndicholinga amafuna aone mwazimuna kuti kodi mwamuna wanga ndi wachisoni kapena amandipanga prioritize ineyo so mwachitsanzo mutha atha kuyiwala dala pesi mwanyamuka kukashopa zinthu zina zake pakaunta paja nkunena kuti ndayiwala ke- ah, pesi yanga ndamuone mwamuna ngati angatenge ndalama ndikupereka nde iyeyo amafuna aone kuti kodi mwamuna anga ndi wachisoni kapena ali considerate timeneti ndi timayesero tina timene azimayi nthawi zambiri amatipanga totchedwa generosity test ndiye ndikulowetseninso ku mayeso ena a namba 15 amenewa ndi amene timatchula kuti decision making test so nthawi zina mzimayi atha kukufunsani ati kuti tasankha restaurant imene ukufuna ifeyo ti- tipiteko weekend iyi kaya mapulani ena ake cholinga afuna angoona ngati kuti inuyo muli ndi mphamvu zopanga solve ka problem kakang'ono so amafuna angoona more confidence mwa inu kuti kodi amuna anga ali ndi confidence kapena partnership in choice kuti amuna anga partnership yawo imakhala yotani so mwachitsanzo atha kukuuzani kuti ndikufuna musankhe eh, inuyo kumene mufuna tipite ifeyo ku dina so iye afuna angotchekamo eti ngati inuyo muli initiative taking kapena kuti ngati muli ndi confidence mwa inuyo kapena munena kuti chabe i don't know muuza mzimayi ati ine sindikudziwa sankhani ndi inuyo udabwa mzimayiyo wakhumudwa so kamakhala timayeso timene iye watiyika kuti akuoneni ngati inuyo mupange zinthu zimene iyeyo akuyembekezera mayeso omaliza a namba 14 amene azimayi nthawi zambiri amakonda kuwapanga amuna awo ndi amene timatchula kuti respect for her autonomy kuti kodi mwamuna wangayo amandilemekeza so nthawi zina amatha kungoona kuti iyeyo mwina anena kuti ayi ndiye ndikupanga observe kuti kodi ndikanena ineyo ayi amuna anga achilandira bwanji so amafuna angopanga atcheke apange tcheki timati respect for independence and agency kuti kodi mwamuna angayo amalemekeza independence yanga mwachitsanzo atha kukuuzani kunena kuti ah, lero ndifuna ndichokepo ndi azinzanga tipite kwakuti kwakuti nde afuna angomuona mwamuna wake kuti kodi amakhala supportive kapena amakhala controlling kuti amuletsa kuti sindikufuna kumeneko upite usadzapite konse so mzimayi amafuna angotcheka kuti kodi mwamuna wanga amalemekeza independence yanga komanso mwamuna amapanga trust ma choices anga So tatchula mayeso okwanira 14 amene azimayi amakonda kuwayesa azimuna awo. So mukazidziwa izizi mutha kuona kuti tikazidziwa mayeso amene azimayi amakonda kupanga zitha kutithandizira kuti nthawi zina sikuti anthuwa cholinga chawo chimakhala to offend us komano amatha kukhala zoti muli good intention komanso mwina zitha kutithandizira kuti ifeyo tisaone azimayiwa ngati ali complicated.